Saludu a totus. In sa vida mia sucedent fatus e candu sucedent no ddis 'onaus mancu importantzia meda nosu, però Candu ddue pensaus, forsis meritant de ddis donai importantzia, spetzialmente candu si tratat de fatus capitaus in tempus de guerra, ca in tempus de gherra sa genti est disisperada, po medas motivus, non solu po is bombas chi calant de s'ària, po sa genti chi partit in gherra e non torrat, o puru chi torrat e torrat ferta, chena una manu, chena una camba, o puru torrat cun àteras maladias puru, comente in sa primu gherra mundiali, candu is sordaus nd'aiant aciocau sa spagnola chi iat devastau totus biddas de sa de sa Sardigna. E in tempus de sa segunda gherra mundiali, candu Sa gente fut obrigada a mòvere in gherra, fut obrigada poite ca li cumandàt su fasciu, su fascismu, e chini no oliat a andai in gherra fut sugetu a andai in su cunfinu poite in is biddas tando cumandàt su podestà. E su podestà faiat totu su chi 'oliat issu. Candu non podiat biri una persona, e ite faiat? Dda mandàt a su cunfinu. E prus che totus chi mandàt a su cunfinu furint genti chi non teniant grandu cultura, Gente pòbera, mischina. E oltre ca intiriant a su cunfinu su piciocu, obrigant a beri sa famìlia chi abarrat a bidda a mòrriri 'e fami. Ecco, in bidda nostra est bonu, pròpiu a coa de sa segunda gherra mundiali, ci teniat unu segretàriu comunali chi cun sa scusa Ca nanca depiat mandai cosa 'e papai a is sordaus de su fronte. Ma fut una scusa, poite ca a is sordaus de su fronte non tocàt a is cumunus a ddi mandai cosa 'e papai. Is sordaus de su fronte furint mantegius mali, certu, malamente, sai, ma ddus manteniat s'esèrcitu, no ddus manteniant is cumunus. E comuncas custu segretàriu faiat su giru de is domus. Cumpudandu is mangasinus. E cun sa scusa ndi liai sa cosa a is sordaus de su fronte ndi liada totu su chi agatada in is mangasinus, ollu, casu, binu, presutus, sartissu e ateras provistas. A dolu mannu in bidda nostra comente in is ateras biddas sardas, is piciocos comente apu nau o furint a su fronte o furint a su confinu Non nci iat piciocos, nci teniat solu beccios, piciocheddos e fèminas. E custu Di Gràtzia su segretàriu i fut dònnia dì girandu cun is guàrdias e dònnia dì cumpudàndu in is domos e dònnia dì liandende su chi pagu teniant in is domos, pagu cosa 'e papai e cussu pagu ndi ddu liat issu. Da poi. No bi fiat mancu in bidda nostra, bi fiat in Elini, una 'idda a probe de 'idda nostra. Però is notìssias s'ispargiant, poite ca Elini tando non fut mancu cumunu, fut fratzione de Irbono, de sa 'idda nostra, e quindi sa gente s'allegàt a pari e isciant is persones ca sa cosa chi ndi liat de is domos si dda scorporàt issu cun is amigus suus.

e prus che totu de sa 'ucca de is pisus nostros, de is pipius nostros, si funt postos de acòriu e una bella dì insucant a municipiu, municipiu tando non fut diai cantu est imoi, imoi giai est in pisu treidda, est in una palatzina noa, ma in cussus tempus in su corantatres ndi fut diai in treidda in una 'omu Comente furint is domos tando, una domu aici fata in perda, in contones, e custas feminas però candu furint lompende a cumunu si bi ca tra issas allegànt a boxi arta e de cumunu calicunu si fut infaciau e iat bitu custu grupu 'e feminas unu pagu avvolotadas E su segretàriu si fut cuau, si fut fuiu e si fut cuau asuta a sa scala si calat a su suta. Is fèminas furint po imbucare a a municìpiu, però s'apricau comunali, tziu Pepineddu, Leiba, e candu Dd'hiat nau su segretàriu ca furint erribbandu unu grupu 'e fèminas e no isciat e poite furint erribbandu a a municìpiu. E su segretàriu si fut cuau, comente apu nau, e dd'hiat nau a siu Pepineddu a si nd'andai a serrai sa porta 'e municìpiu de foras e a si nd'andai. E cudd'òmini su Pepineddu hiat serrau, si fut andau, hiat serrau sa porta de foras, E fut andandusinde a domu, ma cuddas feminas dd'iant ittu, dd'iant nau, siu Peppine', e ub'est su segretariu, poi cudd'omini at nau, ah, no isciu eo bene, no dd'apu ittu su segretariu oe. E tantu dd'iant nau custas feminas, custas feminas tra is calis ddue fut mama mia, Giulia Froreddu, sia Marietta Conte, sia Marietta Morgione, e ateras feminas de 'isinau, ddue fut sia Felicita Buffas, Non mi ddas subèngiu totus, ma furint trinta fèminas. E comuncas iant nau a siu Pepineddu ca 'oliant sa crai de su municìpiu, po biri si su segretàriu fut aintru. E siu Pepineddu iat nau ca sa crai no dda portàt, però cuddas fèminas furint ismalissiadas, iant furriau fundassusu cuddu omineddu, tanti fut un'omineddu bàsciu, iant furriau fundassusu, drin drin e sa crai ndi fut calada 'e buxaca.

Sparacini nan ca si narada, su nomini non mi ddu mi ddu subengiu. E ddi fut tocau a c'essiri a Elini ca biviat in Elini, a cursa ca is feminas furinti currendiddi ifatu po ddu scuri. E comuncas si ndi fut andau su segretariu e non fut torrau a benni prus, poi evidentementi si bit ca iat chiediu su trasferimentu ddi iant mandau a aturu logu eccetera. Moi su segretu est ca custas feminas, Tantu iant fatu su dannu, poita ca gira e rigira iant fatu un'òpera 'e bonu, ma iant fatu peri unu dannu, poita ca funt intraus in municìpiu, iant iscutu unu pùblicu uficiale, cumenti si narat, no? E e cust'òmini logicamenti poi fut andau in is carabineris. E tando custas fèminas, candu iant fatu su dovere, iant torrau a serrai sa porta de su municìpiu e furint andaus a domu de siu Pepineddu po nci ddi torrai sa crai. E siu Pepineddu iat nau, No, sa crai mi dd'eis liada 'osatrus, deu no dda 'ollu prus, faeidendi su chi 'oleis, ma deu no dda 'ollu. E tando iant decìdiu de nai ite faeus de sa crai. E a calicunu logu nci dda depius bogai. E iant preguntau a su podestà. No, ita ndi feus de sa crai. E cudd'òmini at nau, Ah, Bogaincedda a Lanusè a su procuradori 'e sa Repùblica. E tando iant sucau custu grupu 'e fèminas, a Lanusè, po nanca andai de su procuradori 'e sa Repùblica. Però de su procuradori 'e sa Repùblica no ddue fut in cussu momentu. E tando ddis at nau s'uscieri, at nau, Portaincedda a caserma de is carabineris, ca giai sa crai dda chistint in caserma. E custas feminas mischinas, unu pagu ojai cuddu etu, andant a caserma cun sa crai. Comente imbucant a caserma, arrestadas totus. Ehè, purtropu, a dolu mannu, ma fut gasi. Arrestadas trinta feminas. Però in re, in beridadi funt trintuna, poita ca mama mia, Giulietta, fut pringia de sorre mia, e duncas funt trinta e una chi non si biiat. Arrestadas a Santu Daniele, a galera. E incuni ddu funt abarradas Unu mese intreu. Unu mese intreu. Ma in cussu mese, narant is guàrdias de càrciri, mancu is murus de sa galera non nche ant mai bitu tanti e divertimentu, poita funt de mangianu a coidu comente si ndi scidant, poi funt totus fèminas massajas, contadinas, no, abituadas a ndi pesare a coidu, comente si ndi pesant, comente arbesciat, funt giai iscidas, Cantende a mutetos a totu die, a totu die, nanca ddu teniat guardias de carceri chi adiritura cando finiant su turnu narant no no nosu sigheus a abarrai po iscurtai mutetos, a totu die, nanca ddu teniat sempre guardias in prus po iscurtai su divertimentu. E comuncas dopo una pariga e dies ddas at interrogadas su procuradore a unas a unas, E a mamma mia vitu ca fut a brente manna e dd'at nau, Signora, io la devo liberare. E mamma at nau, E poita? E at nau, Perchè lei è in stato interessante. E at nau, E tando, at nau, e ite ndi dd'importat a issu? At nau, Ma la devo, devo dare la libertà. Mamma at nau, Nossi, chi mi nd'ando eo, depent andai is àteras puru. O totus o nemos, decidat issu. E difatis mama mia est abarrada unu mese comente a is àteras, unu mese intreu in galera e poi a pustis de unu mese ddas ant liberadas. Ma intre tempus babbu miu chi fut in s'aviatzioni fut in gherra, no, est bènniu in, poita chi est istadu fertu su bumbardamentu de Elmas de Casteddu e fut in s'uspidali, in s'uspidali militari, est bènniu in convalescenza e lompet a domu e no agatat sa pobidda e

po comente si narat po po po atzione atzione de guerra o comente dannus de guerra e totu fini s'est fini uncuni, però nanc'a ndi funt caladas de galera custas feminas ca a pè de Lanusè a a Irbono funt dus chilometros pagu prus, ca ndi funt caladas de galera cantandu sempre cantandu a mutetos cantandu po sa libertadi chi ant ottentu insomma, però Su fatu principali est ca cudd'òmine nd'est andau, su segretàriu, andau e no est torradu mai prus. E custu est su contu. Gràtzias. Gràtzias a tue.